Fáilte isteach chuig Ceardlann Raidió Rí-Rá inniu. Tá cúpla rud ag teastáil don gceardlann seo ach níl mórán ag teastáil in aon chor. Trí rud. An chéad rud atá ag teastáil ná peann, an-shimplí. An dara rud atá ag teastáil ná leathanach le do script, so leathanach, just píosa páipéir i ndáiríre atá ag teastáil, ionas gur féidir leat do script a scríobh amach agus an tríú rud atá ag teastáil ná guthán póca. Pé guthán póca atá agat sa bhaile, beidh muid in ann sin a úsáid. Now uaireanta, Nó don chuid is mó nuair a smaoiníonn muid ar ar phodchraoltaí a dhéanamh nó ar chláracha raidió a dhéanamh nó míreanna raidió a thaifeadadh, ceapann muid ar fad, agus cheap mé go dtí le déanaí, go bhfuil you know mics an-chostasach ag teastáil agus gur gá duit bheith istigh i stiúideo raidió agus you know nach bhféadfadh éinne é a dhéanamh sa bhaile. Ach d'fhoghlaim muid go leor le linn Covid ach go háirithe faoi bheith ag taifead agus ag craoladh ón mbaile agus tá sé ana-shimplí, cláracha agus podchraoltaí agus míreanna raidió ar ardchaighdeán a thaifeadadh sa bhaile. So, má tá mic agat sa teach, is féidir sin a úsáid, cinnte, ach i ndáiríre, is leor do ghuthán póca. Tá na mics atá ar phones faoi láthair ar ard-ardchaighdeán agus tá cúpla rud gur féidir linn déanamh le cinntiú go bhfuil do phodchraoladh taifeadta ar ardchaighdeán agus tú ag baint úsáide as do phone. Okay. So, don cheardlann seo, an chéad rud atá le déanamh ná an script a scríobh amach agus is dócha má tá tú ag scríobh script raidió riamh nó ag ullmhú do phodchraoladh riamh nó clár raidió riamh, is gá duit go leor taighde a dhéanamh. Sin ceann des na rudaí is tábhachtaí. Nuair a théann tú ar an aer, go háirithe má tá sé beo nó fiú mura bhfuil sé beo, is gá go mbeifeá ullamh d'aon cheist a thagann chugat. So déan cinnte go leor taighde a dhéanamh, d'fhéadfá cúpla pointe a scríobh síos más mian leat. Ach don lá inniu, beidh, níl mé ag iarraidh léirmheas a rá mar nuair a cloisim an focal léirmheas smaoiním ar an scoil b'fhéidir, so is cineál moladh, d'éisteoirí Raidió Rí-Rá sin a bheas á scríobh agus á taifeadadh ag gach duine. So tá muid chun moltaí a thabhairt d'éisteoirí Raidió Rí-Rá. So ar Raidió Rí-Rá bíonn ár láithreoirí ag labhairt go minic faoi like scannán nua atá sa phictiúrlann nó leabhar nua atá léite acu nó app nua atá in úsáid acu go rialta atá ag cabhrú go mór leo nó cluiche ríomhaireachta atá eh, atá acu sa bhaile. So tá muid ag iarraidh moltaí a thabhairt dár n-éisteoirí. Éisteoirí Raidió Rí-Rá freisin, tá siad idir dhá bhliain déag d'aois agus is cineál dó dhéag go tríocha ceathair, sin na príomh-éisteoirí a bhíonns againn ach dar ndóigh bíonn daoine atá níos óige agus daoine atá níos sine a bhíonns ag éisteacht linn ach sin an sprioclucht éisteachta atá againn. So tá muid ag scríobh léirmheas nó ag scríobh moladh don cineál don aoisgrúpa sin. So OK, so go seo beidh tú ag roghnú rud amháin ón liosta seo do do phodchraoladh nó do do léirmheas nó don mholadh a bheas tú ag tabhairt d'éisteoirí Raidió Rí-Rá. So rud amháin ón liosta seo le roghnú. So, an chéad rogha, clár teilifíse, Clár teilifíse a tháinig tú le déanaí ar Netflix nó ar an teilifís, b'fhéidir ar TG4 nó ar ar Prime nó ar Disney Plus, pé áit a mbíonn tú ag breathnú ar an teilifís, clár teilifíse atá feicthe agat le déanaí a thaitin leat. Sin rogha a haon. So d'fhéadfá clár teilifíse a dhéanamh nó d'fhéadfá cluiche a roghnú, cluiche boird a imríonn tú nó fiú cluiche ríomhaireachta a imríonn tú a thaitníonn go mór leat ar an Xbox nó pé rud. So sin clár teilifíse. nó cluiche, nó an chéad rogha eile, scannán. B'fhéidir go raibh tú sa phictiúrlann ónar oscail siad arís, nó b'fhéidir gur go bhfaca tú scannán arís ar Netflix nó Prime nó pé rud nó ar an teilifís, scannán a sheas amach duitse a cheapann tú gur fiú a mholadh do dhaoine eile agus d'éisteoirí Raidió Rí-Rá. So sin scannán, nó b'fhéidir go bhfuil aip ar do fón. a úsáideann tú nó a chabhraíonn go mór leat gach uile lá, gur chóir go mbeadh níos mó daoine ag baint úsáide as agus go gceapann tú gur chóir do dhaoine an aip seo a íoslódáil. So sin an aip. Nó is féidir leat leabhar a roghnú. So an bhfuil tú ag léamh aon leabhar faoi láthair nó an bhfuil leabhar léite agat le déanaí gur mhaith leat moladh d'éisteoirí Raidió Rí-Rá? So ceann amháin ón liosta sin, leabhar nó aip nó scannán nó cluiche nó clár teilifíse. So rud amháin ón liosta sin. So céard a sheasann amach duit? Céard go bhféadfá léirmheas maith a scríobh air? So tá tú ag roghnú rud amháin ón liosta sin agus bíonn sé níos fearr i gcónaí muna roghnaíonn tú rud éigin atá ana ana coitianta. So mar shampla má tá clár atá ana mhór ar Netflix agus má tá gach uile duine ar scoil ag féachaint air is fiú or is fearr sin a sheachaint. Má tá cineál clár atá beagainín neamhchoitianta nó nach bhfuil feicthe ag mórán daoine, nó aip nach bhfuil in úsáid ag mórán daoine, so ná déan léirmheas, abair, ar TikTok nó Instagram, mar tuigeann muid ar fad conas go n-oibríonn sin. So má tá rud éigin difriúil agat, so roghnaigh anois, clár teilifíse, aip, scannán, nó leabhar, nó cluiche. Ceann amháin ón liosta sin. Ok, so nuair atá cinneadh déanta agat pé ceann atá roghnaithe agat, má tá tú chun clár nó cluiche nó aip nó pé rud, nuair atá ceann roghnaithe agat, seans go mbeidh gá agat beagainín taighde a dhéanamh, so just téigh go Google, cuir isteach ainm an chláir nó ainm an leabhair agus gheobhaidh tú go leor leor eolais faoi. Seans go mbeidh tú ag iarraidh a fháil amach cé hiad na haisteoirí atá sa scannán sin nó cathain ar foilsíodh an leabhar agus eolas mar sin a bheadh cabhrach do éisteoirí raidió nó éinne atá ag éisteacht le podchraoladh. So nuair atá cinneadh déanta agat, nuair atá beagainín taighde déanta agat, is gá dhuit ansin do script a fháil agus do pheann a fháil agus tosóidh muid ag scríobh ár script raidió. So, nuair atá muid réidh lenár script a scríobh, Ba cheart go mbeadh leathanach folamh os do chomhair peann agat freisin agus tá muid réidh le dul. Now, seo ceann a rinne mé níos luaithe, nó sampla, nó cineál dréacht scripte is dócha. So nuair atá muid ag scríobh script raidió, tá cúpla pointe atá an-tábhachtach agus tá muid ag iarraidh a chinntiú go bhfaigheann na héisteoirí ar fad an t-eolas is tábhachtaí. So is féidir na pointí seo a leanúint sa script atá á scríobh agaibh inniu don phodchraoladh. So ar dtús beimid ag tosú amach leis an oscailt an-thábhachtach ar fad do ainm fhéin a lua agus ainm an stáisiúin a lua. So an oscailt. Beidh tú ag tosú le rud éigin ar nós Dia dhaoibh, is mise Niamh Ní Chróinín agus fáilte go Raidió Rí-Rá i do ghlór raidió is fearr. Mar sin. Ok, so do ainm fhéin agus ainm an stáisiúin. Uimhir a dó, céard atá roghnaithe agat? Luaigh ar dtús, an clár teilifíse é, an scannán é, an leabhar é, an aip é, céard é, agus ansin inis do na héisteoirí cén t-ainm atá ar an rud atá roghnaithe agat. So, ainm an leabhair nó ainm an scannáin agus céard é, an scannán é, an leabhar é, an cluiche é. Okay? Uimhir a trí ansin, déan cur síos air, cúpla abairt. So, d'fhéadfá leanúint ar aghaidh ag scríobh i gcomhair you know trí leathanach de abairtí agus cur síos mór fada ach níl sé sin ag teastáil uainn. Go minic ar an raidió bíonn cúpla nóiméad agat ar a mhéid, an méid is mó eolais gur féidir leat a roinnt leis na héisteoirí. So tá tú ag iarraidh an t-eolas is tábhachtaí, an méid is mó eolais, a scríobh amach ins an méid is lú focal. Ok, so díreach cúpla abairt, níl aiste uainn in aon chor, cúpla abairt anseo agus déan cinnte gan aon rún a scaoileadh nó deireadh an leabhair nó deireadh an scannáin a insint do na héisteoirí. Cúpla abairt faoi phlota an leabhair, plota an scannáin nó scéal an scannáin, b'fhéidir na haisteoirí atá le feiceáil ann, cathain ar foilsíodh an leabhar, cúpla rud mar sin. An ceathrú rud ansin, agus oibríonn sé seo go hana-mhaith, ar phodchraoltaí agus ar chláracha raidió, cuir é i gcomparáid le rud éigin eile. So, an bhfuil an leabhar atá roghnaithe agat, an bhfuil sé cosúil le aon rud eile? An bhfuil sé cosúil le rud éigin eile a tháinig amach cheana féin a n-aithneodh na héisteoirí? So, abair, d'fhéadfainn a rá, bhuel, tá an clár teilifíse Friends an-cosúil le Modern Family, so má thaitníonn Modern Family leat, gach seans go dtaitneoidh Friends leat, agus rud éigin mar sin. Agus ansin, Beidh na héisteoirí ag rá, Oh yeah, thaitin Modern Family liom, gach seans gur chóir dom súil a chaitheamh ar Friends, agus cabhraíonn sé sin go mór le daoine atá ag éisteacht. Uimhir a cúig, ansin, cá bhfuil sé ar fáil? So, an leabhar é atá ar fáil ar líne, an bhfuil sé ar fáil sa siopa leabhar nó in Eason nó cén áit go bhfuil sé ar fáil? An bhfuil an clár teilifíse ar TG4, an bhfuil sé ar RTE, an bhfuil sé ar Netflix, an bhfuil sé ar Prime? Cén áit gur féidir linn teacht air? Cé mhéad réaltaí atá tuillte aige?

beagnach réidh le dul agus an taifead a dhéanamh, an chuid is fearr. Ach tá cúpla rud gur chóir dúinn smaoineamh faoi, is dócha, faoin mbealach agus faoin tslí a labhraíonn tú nuair atá tú ar an raidió nó ag déanamh taifead ar phodchraoladh, cúpla rud a chabhróidh leis an gcaighdeán agus a chabhróidh leatsa mar láithreoir. So an chéad rud, an labhraíonn tú go tapaidh nó go mall? Hmm, ok. Braitheann sé seo ar an gclár, má tá tú ag déanamh tráchtaireachta ar spórt agus má tá tú ag éisteacht leis na láithreoirí sin beidh siad ag labhairt ar luas an-thapaidh le coinneáil suas leis an gcluiche. Ach don chuid is mó agus daoibhse inniu ag déanamh taifead ar na podchraoltaí seo, tóg do chuid ama. Má théann tú go hana, an-tapaidh, ga, Tá seans i bhfad níos mó ann go ndéanfaidh tú botún, nó tá seans i bhfad níos mó ann go dtitfidh tú thar do chuid focal, so tóg do chuid ama, níl tú faoi bhrú ama, tóg do chuid ama agus labhair amach go soiléir. Sin an chéad rud eile. Labhair amach go soiléir. Sin ceann de na pointí is tábhachtaí. Tá tú ag iarraidh go dtuigfidh na héisteoirí gach uile úm a deireann tú, gach uile abairt, gach uile fhocal a deireann tú, so abair gach rud amach go hana hana soiléir. Ard nó íseal? Deireann daoine ard den chuid is mó. Tuigeann muid má labhraíonn tú go ró-íseal, tá seans maith ann nach bpiocfaidh an mic suas ar an méid atá á rá agat. Níl tú ag iarraidh bheith ag screadaíl, níl tú ag iarraidh bheith ró-chóngarach go mic nó beidh sé beagáinín garbh don éisteoir. An moladh is fearr a fuair mé riamh ná, lig ort go bhfuil tú ag labhairt le duine amháin eile. So dírigh do chuid cainte ar nós go bhfuil tú ag labhairt le cara amháin. So labhair i do ghnáthghlór, an tslí a labhraíonn tú le do chairde agus le do chlann gach uile lá. botún, Má dhéanann tú botún, ná bí buartha má dhéanann tú botún. Má dhéanann tú praiseach iomlán den taifead is féidir é a stopadh agus é a thosú arís, ní bheidh aon rud atá á dhéanamh agaibh beo, so beidh sé sin ok. Má dhéanann tú botún beag, ná bí buartha, lean ar aghaidh, ná habair oops, ná habair tá brón orm, eh, Lean ar aghaidh! Déanann muid ar fad botúin bheaga inár gcuid cainte nuair atá muid ag labhairt lenár gclann agus ár cairde gach lá ach déanann muid neamhaird air so ní thugann éinne really faoi deara é agus déanann láithreoirí raidió botúin ar an raidió an t-am ar fad but tá cineál is dócha tá cleachtadh acu agus tá taithí acu gan aon aird a tharraingt air agus mar sin ní thugann na héisteoirí faoi deara. So más botún beag atá ann, lean ar aghaidh agus arís más rud ollmhór atá ann, stop ansin agus déan ath-thaifead air. Ok, so anois tá muid réidh leis an taifead a thosú, tá script ag gach duine, tá roinnt cleachtadh déanta ach anois is gá an taifead a dhéanamh. Má tá cluasáin agat nó má tá mic ceart agat, is féidir leat sin a úsáid ach níl aon gá, an t-aon rud atá ag teastáil ná do fón. So má théann tú isteach i do fón, oscail pé voice recorder atá ar an fhón agus beidh muid in ann sin a úsáid. Arís mar a luaigh mé ag an tús, like ceapann daoine go minic go mbíonn gá le mics costasacha agus you know, studio ceart san áiléar sa teach but Bhí go leor leor leor leor leor daoine ag déanamh taifead ar phodchraoltaí agus ar chláracha raidió le linn na dianghlasála ar fad agus níor thug go leor éisteoirí faoi deara mar tá bealaí iad a dhéanamh ar ardchaighdeán. So ceann de na rudaí is tábhachtaí, Chuamar tríd an tslí gur cóir duit labhairt ach an áit a bhfuil tú ag taifeadadh, tá sé sin an-thábhachtach freisin. So má dhéanann tú taifead sa seomra folctha, beidh macalla mór ann agus ní bheidh an caighdeán fuaime go maith. Má dhéanann tú taifead ar ar an bpodchraoladh seo i seomra le síleáil an-an-ard, Ní oibreoidh sé sin go maith ach an oiread. Tá tú ag iarraidh seomra nó spás sa teach a aimsiú le cairpéid más féidir, seomra beag más féidir, agus más féidir leat rudaí atá bog a chur timpeall ort. Mar shampla, má tá tú ag iarraidh suí ar do leaba leis an duvet cineál in aice leat nó piliúr in aice leat nó rud amháin, agus fuaimíonn siad seo beagainín craiceáilte ach oibríonn siad go maith, má osclaíonn tú an doras atá ag do chófra atá. agus tá na héadaí ar fad ag crochadh sa chófra. má cineál Now ní ní bheadh spás i mo chófra dul isteach go dtí an cófra, so osclaím an doras, cuirim cathaoir in aice leis agus cineál tá mé beagnach beagnach istigh ann ach tá mo fón agam ionas go bhfuil na héadaí cineál timpeall orm. Aon rud atá bog mar sin, más féidir leat sin a chur timpeall ort, an rud is fearr, atá beagnach chomh maith céanna le taifead a dhéanamh i stiúideo raidió agus fuaimíonn sé seo iomlán craiceáilte arís so b'fhéidir gur chóir é a lua leis na daoine eile atá sa teach leat sula ndéanann tú seo ar fhaitíos go siúlann siad isteach ach rinne mé seo agus déanaim seo go minic má tá mé ag taifead suím ar mo leaba Bíonn mo fón liom chun an taifead a dhéanamh agus cuirim mo duvet thar mo cheann agus tá an caighdeán fuaime faoi do duvet thar barr so sin an áit is fearr le taifead a dhéanamh ach aon cineál seomra beag le cairpéid nó le rudaí atá bog timpeall ort, sin an áit is fearr don chaighdeán fuaime. Agus ní gá ansin ach an taifead a dhéanamh, na treoracha ar fad a luamar a leanúint agus beidh do.